ndikulandireni amalawi omvera kulikonse kumene muli nthawi ino yakummawa lero pa 28 february 2025 ndine yemwe uja pasta moses shumba mkango wa malawi tikamati mkango mumadziwa ntchito za mkango ndi zotani ndimafuna ndifotokoze lero mwatchutchutchu mopanda mantha mopanda kunyengerera kufa kufa moyo moyo kuzemba kuzemba kuyenda kuyenda wapansi wapansi koma osafoka osagonja amalawi anzanga mundimvetsetse kwambiri chimene ndikufuna kutanthauza lero pa 28 friday president lazarus chakwera sakuyeneranso kukhala president kuyambira lero ndipo azitchulidwa mr lazaro not president azitchulidwa mr lazaro kapena bambo lazaro basi chifukwa zimene akuonesa apa si za upresident koma kuzunza amalawi eni nthaka kuwazunzitsa there is no way there is no way tizingokamba nkhani ya anthu awiri okha pa dziko lino la malawi chifukwa chani who is munlo who is munlo apa ndi nkhani imene mumayidziwa koma simumachitapo kanthu simunayankhulepo kanthu simunanene kuti I command as a president, I command as a defense of this country kuti munloyo takammangeni timfufuze kaye ayi koma kumva mumamva kuti munlo wapanga chakuti munlo watuma anyamata a zikwanje kusonyeza kuti munloyo ndi mwana wa nyumba mwanu mumamutuma kuti azikutetezani kuti azizunza amalawi zimene sizili zoona kadula ndi ndani kadula tizingomva kadula kadula kadula mumakhala naye konko kunyumba kwanuko ku state house ko koma zoti akukuonongerani mbiri inuyo simukudziwa ndimafuna ndinene izi apa a- a- achakwera M- mr lazaro ku central region panopa kudasintha take this notice central region panopa kunasintha ine ndine shumba ndimalandira mameseji ambiri mafoni ambiri ochokera ku chigawo chapakati ku mchinji ku dowa ku salima ku ntchisi ku nkhotakota ambiritu kudedza si mmodzi si awiri almost pa tsiku ndimalandira mwina mafoni 12 13 pa tsiku ochokera madera a ku chigawo chapakati ondilimbikitsa kuti ifenso sitimadziwa kuti mkuluyu ndi wamtundu wotere palibe amene angayankhule dzina lanu lokoma pa tsiku kupitirira anthu awiri pa foni pangapa palibe the rest amakamba zoyipa zanu amakamba za nkhanza zimene mwaonetsa kwa amalawi vuto lake mukamapanga nkhanza mukumapangira wina aliyense inuyo a president you are failing to control this country being a president you are failing to control this country You allow people to raise up prices of things each and every day without saying anything as a leader of this country. What kind of president are you? kodi m- chifukwa choti munapanga maubale ndi anthu a- ndi president wa ku rwanda ndi mufuna mutenge nkhanza za, za ku rwanda kuti muzibwerese m'Malawi muno kuti mutenge mphamvu za utsogoleri wa kagame kuti inuyo muuvale a president ndifuna ndikuwuzeni izi musaganize mopupwa mukufuna mutenge mphamvu za anthu akudziko la ku israeli nkhanza zawo mubwerese mdziko muno kuti amalawi azimva kuwawa cholinga amalawi azichita mantha cholinga amalawi azakuvotereni mwa mantha a president musazivutitse kutero sizingachitike pano pa malawi this is malawi there is a fire in this word

not my word malawitu sali chimene iweyo umaganizira dzulo lero ngati munthu pawekha ayi malawi amasintha uyu malawi amasintha uyu tamiya ja wayankhula pa facebook pake kunena kuti my generation is not your generation and that is true Chimene inuyo mumaganiza kuti muzichichita n'chimenenso chimachitika mu zaka za mbuyozo koma let me assure you kuti generation ya lero si imene inuyo mumayiganizira. Generation ya achina Dr. Kamuzu Banda amati kupha munthu n'kunena kuti munthuyo wasowa. Anthu osayankhula chilichonse ngakhale anthu amadziwa chilungamo anthu samanena chilichonse. kupha munthu lero zimatenga nthawi kuti anthu apange discover kuti waphedwa ndi ndani koma this time around in this generation at the very same spot zinthu zimaululika social media nchinthu choopsa kwambiri mwina kuposa mmene anthu amaganizira pa dziko lapansi chinthu kuchitika ku south africa ku america at the very same spot chifika kuno ku malawi anthu achidziwa this generation ndiyoopsa kwambiri sungayipange zachibwana zimene mukupangazo for so long never i want to warn you ngati mumusiya kuti azipanga zimene zokadula ngati mumusiya zimene azipanga muno kuti apitirebe kuzunza Amalawi, kuzunza azitsogoleri a zipani zina, kuzunza anthu amene inuyo simuwaonera kukondwa a president mulungu akutoperani ndayambano kutchula za mulungu amene analenga inuyo mulungu sasangalatsidwa ndi moyo wankhanza moyo wauchimo mwina mukumakhala ndi mtima woti nanga mmene anayambira kuzunza anthu muja paul kagame mpaka akukalamba ndiye ine sindingakalambe ndanena kale kuti this is malawi the warm heart this is malawi malawi means fire malawi amoto mumawadziwa inuyo kuti ndi malawi amoto There is fire in the name of Malawi that can burn you immediately. Ndikuyankhula izitu moona mtima, mosaopa komanso mokuchenjezani. Ndimanena kuti ine ndimakonda wina aliyense wakutsina khutu amakhala mnansi wako, usamude, ungotsatira. ndibwera kwa chimwendo banda a richard chimwendo banda ndimanena dzana ndinati inuyo mwatchuka kwambiri ku mcp ko mwatchuka kwambiri mu bomamu mwatchukatu kwambiri ku paliamentiko mwatchukatu kwambiri mu dziko lino ndi moyo wauchifwamba moyo wauchigawenga moyo omagula anthu ndi ndalama kuti azigwira ntchito zozunza anzawo on behalf of you ndiyankhule izi, kuti khoswe wa pa dzala anaulula wa pa sindwi, kaya amati khoswe wa pa sindwi adaulula khoswe wa pa dzala. Pali mwambi wina amanena kuti ukakhala olodza anthu nkumapha anthu anthu nkumafa umayaluka ndi maliro a mwana ku khonde. Mwaona zimene mapanga inu ku parliament? kutuma anyamata anu kumakaboola matayala amagalimoto a ma mp a zipani zotsutsa lero zabwera pambalambanda inetu dzana ndayankhula dzana ndayankhula malawi ndinu mboni Ndima- ndimanena kuti ku parliament ku- ku- ku- ku- kuli ma cctv kodi amayi Yolamu bwanji osapanga trace anthu kuti adziwike ndimayankhula limenelo dzanadzanali tithokoze kwambiri olemekezeka ben phiri My, my brother, my friend, my honorable, you are so strong. Muchipani, mudziko, timafuna anthu ngati amenewa. A Ben Phiri, a Musowa, a Sameer Suleman, anthu olimba mtima kutsogolera gulu. Sikungoti basi ine ndinabadwa ndi mayanga ndi bambo anga. Aa, koma munthu azibadwa mu zonse. be courageous man, be strong, be faithful. Malawi it's our loving country. There is no any other Malawi apart for this that we have today. We support, we need to protect this country as Malawians. ndithokoze kwambiri zimene zachitika zulo kuti anthu amene anapanga chibwana dzana ayaluka now it's up to you now mayi Yolamu and your team to see what is now coming on after this ngati simuchitapo kanthu tikudabwani ndimayankhulatu dzana kunena kuti anthu amene anaotcha galimoto ya mcp kumachinga mudawagwira thanks so much timafunanso anthu amene apanga zimenezi ku parliament muwagwire but otherwise ngati simuwagwira mayi Yolamu ngati sagwidwa anthu amenewawa no matter munthuyo ndi nduna no matter munthuyo kaya ndi wachipani no matter kaya munthuyo ndi munthu wamba ndi chifwamba koma tikuti agwidwe as far as munthu akukhala mdziko la malawi ndi munthu oyipa kuipako ku ukasongowo tiwudziwa pamene ukuchokera udziwika ngati sudziwika akakhaula monga pena akukhaulira uja anaphawitika uja chifukwa chakubisa akusungidwabe ku maula prison pamene act actor wake akumudziwa kuti ndi ndani koma mudziwe ichi ndinayankhulapo wiki yatha kunena kuti zimene ankapanga malemu macholowe ankapanga motumidwa ndi atsogoleri ena a ndale ndipo anatuluka atamangidwa koma boma litasintha macholowe anamangidwanso mmene ndinayankhula anthu mukwakumbukira ndikufuna ndinene izi kuti onse amene anapanga zipongwe zoyipa napulumuka chifukwa cha boma la mcp adziwe kuti Amangidwanso boma likasintha mosabisa. Mukayankha mulandu choipa chimene munapanga kwa Malawi chikutsatani mosabisa. Achimwene anga Agape Khombe muli bwa? Mulipo koma mukusowatu. Age limit ija bwanji? Simukuipanga push? koma tikamayankhula tife timayankhula ngati anthu onena kuti kaya ndi ozungulira mutu kunena kwa boni kalindo ati ena mu- mumati ne wachamba kama drama mmene mumayankhulira anthu koma zimachitika agape khombe zakuonekerani kuti muli kuti panopa muli kuti achimwene anga tizakuzondeni tunanga age limit ija sinapasetu ikudikira inuyo mukapange push

muziona chimene simunati this is just the beginning zazikulu zikubwera kutsogolo kuno six months iti kusesereka sikhalanso six sooner and very soon tizitchula za five si lero ndi 28 lero paja muzimu zoti february paja samachedwa safika kuma 30 ko anakana zopusazo february amafuna kuthamangisa masiku cholinga chilungamo chidziwike okuba agwidwe onyoza adziwike opanga zifamba anzawo abwere pambalambanda nthawi ikutha amalawi anzanga okonda dziko lanu ndimafuna ndikutsimikizireninso kena ndi kena ngakhale ndakhala ndikuyankhula ndimanena kuti chisankho chikubwerachi pa ballot paper ya chipani cha dpp pakhala profesa arthur peter mutharika ayimirira ndipo awina mulungu akundiyankhula momveka bwino kuti ndi profesa yekha amene ndamusankha padakali pano kuti apulumutse amalawi mwina mukundimva tsopano ndikuyankhula dala modekha kuti mumvetsenso modekha kunena kuti mulungu akundiyankhula mowirikiza

kumuchotsa Farao wa dziko lino amene tili nayeyi. Ndiye Mulungu wasankha Profesa Arthur Peter Mutharika. Mulungu akunena kuti during the time of Israelites

mu dziko limene lanunkha mpolopolo lanunkha matiyegasi kuti atichotse mu dziko limeneli dzulo ndinali mu Limbe ndakupatsirani zimene zachitika mu Limbe amene munali online ndimakupatsirani ngakhale sizimaoneka mwa straight chifukwa ndimapanga zinthu ndikuthawa sizinali bwino komabe ndinayesesa kumbali yanga kuti amalawi mukhale ndi message you should have a say on that ndimalize ndi mawu awa mademonstration amene ayambika pano ndi odabwitsa kwambiri siokapempha kwa dc siokapempha ku polisi siodikira masiku 7 kuti tiyankhidwe anthu akungodzuka kuyamba ma demonstration chifukwa choti atopa a president mr lazarus chakwera vomerezani kuti mwalephera anthu ake ndi omwewa anakuomberani m'manja mu chaka cha 2020 anthu ake ndi omwewa mumathamanga nawo mu lilongwe aja ndi bungwe la china mtambo anthu ake ndi omwewa akutembenukiraniwa aona kuti zimene mumalonjeza mwalephera akungoonamo nyasi nde anthu akuti bolanso nthawi yomwe ija zinali bwino anthu ake ndi omwewa mmene anavomerezera profesa Arthur Peter Mutharika atawina ndikulamula mu chaka chimodzi cha 2019 inunso tavomerezani kuti mwalephera kutsogolera dziko mupangani resign monga munalonjezera chifukwa mawu amene munayankhula pakamwa panu ndi amene adzakupweteketsani. Mu Baibulo muli mawu onena kuti lonjezo linadulitsa mutu wa Yohane. Chimene inuyo munalonjeza chikubwererani ndipo chichitika chifukwa ndi mawu a pakamwa panu. Mu Baibulo muli mawu onena kuti mawu amalenga. Chimene inuyo munachipanga create ndi pakamwa panu chikuyenera chichitike. Mawu abwino Amalawi nonse. Ndasiya mawu amenewa pakamwa pa Lazarus Chakwera mumakutu mwake kuti amve awagwiritse ntchito. Dzulo walandiranso mawu kwa Namadingo kuti awagwiritse ntchito. Lero akulandiranso mawu kwa ine pastor shumba kuti mawu amene munalonjeza ndi pakamwa panu kuti muzapanga resign muwakwanirise ngati simuwakwanirisa pa mpandopo muchokapo wa uyo uyo amalawi ndikufunireni mawu abwino pastor shumba ndilo dzina langa mkango wa malawi mwana wa nankhoma ndapita